you can never be greater than your own people malawi is for all osaopa osatopa osafooka thank you chifukwa chokuti inali mchingerezi mwina mwachidule tingonenaponso mchichewa kunena kuti uh, ifeyo ngati chipani ndi okhudzidwa kwambiri ndi uh, kumangidwa kumene amangidwa uh, a secretary general athu uh, patricia kaliati makamaka chifukwa cha mmene zachitikira monga tonse tikudziwa kuti anatengedwa dzulo koma dzulo lonse anakhala osafunsidwa mafunso osapatsidwa mlandu mpakana kufika tsiku la lero ife tikuona ngati mchitidwe umenewu ndi wongofuna kukhazika chete uh, zipani zotsutsa boma Ukuku ndi kuphwanya ufulu ndipo nthawi zonse timakumbutsana kuti munthu aliyense amakhala ndi ufulu wake oti adzilandira chilungamo makamaka pamene chilungamocho chikuyenera kuti chichitike. Ifeyo tikupempha ngati chipani kuti Madam Secretary General atuluke chifukwa zikuoneka kuti mchitidwe wake wa zinthuwu nkhani yaikulu ikukula apa ndi zinthu zokhudzana ndi ndale chifukwa cha mmene zachitikira dzulo ndi lero mmawawu kuti ma supporters athu a utm komanso zipani zina akumakhala ndi chidwi chofuna kukhala nawo kumalo kumene uh, secretary general ali ndiye timafuna tipemphe kuti tiyeni tichite zimenezi mwabata tichite zimenezi mwamtendere komanso tipemphe masupporters kwina kulikonse kumene muli mdziko lino la malawi tiyeni tisunge bata bata ndi chokhacho chimene tili nacho ngati dziko chimene chili chuma chachikulu ena onse amene angafune kuti apite akakhale nawo powalimbikitsa uh, secretary general ifeyo ngati chipani tidzinena mwatsatanetsatane kumalo kumene ali. Tifunanso tikumbutse adindo kunena kuti mchitidwe umenewu ofuna kuphwanya maufulu a wanthu ifeyo ngati chipani sitingauvomereze. Tikumbukire kuti tonsefe tili ndi ufulu wathu. Amalawi ambirinso alipo amene nawonso amafuna kuti maufulu adzipatsidwa ulemu makamaka mu dziko ngati la Malawi limene ndi dziko la zipani zambiri. Tithokoze mwapadera zipani zonse zimene zakhala nafe kuyambira dzulo kuti nawonso apereka support yaikulu chipani cha udf president wa chipani cha udf ndi ma members awo anabwera kudzawaona uh, honorable kaliati uh, chipani cha dpp vice president wa central region anabwera ndi anthu azikuluakulu a chipani cha dpp komanso chipani cha aford a president a aford uh, deputy president komanso ma members awo kuyambira dzulo takhalanso tili nawo limodzi pa chimenechi tifuna tithokoze kwambiri ambuye akudalitseni Tikhale tikufotokozerani pakakhalanso zina zofunikira. Zikomo. Nthawi ino ndingopereka mwayi kuti atolankhani akhoza no kutifunsa ah, mafunso. Ine ndine western guta kuchokera ku zodiak Ah, ndimafuna ndidziwe kuti ah, mkatikati mwa kumangidwa kwa honorable kaliati munali chikonzero choonetsa kuti chipani cha utm chikhala ndi msonkhano waukulu Ah, panabwera ma ma information angapo amene amaonetsa kuti msonkhano uliko kulibe so timangofuna clarification kuti kodi kumangidwa kwa honorable kaliati mwina ah, kukhudza msonkhano umenewu kapena zonse zidikira kaye eh, kuti muone kuti kodi kutuluka za mtundu wanji kumeneko Zikomo. ndine patrick njawala ndikuyimirira mibawa television a kalua munanena mchingerezi kuti muli ndi chikhulupiriro ngati chipani kuti kumangidwa kwa akaliati ndi nkhani zandale kungofuna kuti kuwaopseza iwowo komanso mwina ena andale mukutanthauzanji mukatero um, ndi kupita chitsogolo anjawala munanena kuti kuyambira dzulo akaliati anali ku polisi koma masana agonako ku polisi koma sizikuoneka kuti pakuoneka tsogolo lenileni mwina funso ndilonena kuti monga inu ngati chipani mukupanga chani kuonesesa kuti dongosolo limene limayenera kuchitika munthu akakhala kuti wamangidwa mpaka kwina kuti apite ku khoti zitheke zikomo kwambiri mwina ndingonjezera uh, pa funso limene ndinafunsa uh, pakhala pali masamba anchezo komanso pa zokambirana zosiyanasiyana za malawi pakhala pakuoneka kuti uh, mchipani cha utm muli kusagwirizana muli magawo magawo uh, timangofuna tidziwe kuti kodi pakumangidwa kwa akaliati mwina kugawikana kumeneku kuli ndi mbali herbert katanda kuchokera ku luntha tv uh, pa nkhani yonena kuti kumangidwa kwa akaliati muganizira kuti ndale muganizira kuti ndalezo akuchita ndani zikomo kwambiri ndikhulupira kuti mafunso atha chabwino ndiye tipange tiyankhe mafunso amene afunsidwa funso loyamba ah, ah, um, aguta from zodiak afunsa kuti kodi mm, panali msonkhano ndiye ndi kumangidwa kwa a patricia kaliati msonkhano zayenda bwanji Ah, tinene pano kuti msonkhanowu wachitika ndithu kummawaku ah, umene tinagawana ena anali ah, kukodikirira odikirira a secretary general gulu lina lam- lambiri linabwera kudzapanga msonkhano umenewu Ah, msonkhano wachitika poti zambiri zimene takambirana mmenemu ndi za kumchipinda komata ah, sitingathe kuchita share kuti kodi takambiranako chani koma zambiri zimene takambirana ndi zokhudzana ndi, ndi chipani um, pafunsidwanso funso um, patrick njawala anafunsa kunena kuti um, um, akaluwa anakamba kuti this is political ife we believe kuti ndi political arrest uh, ch- nzoonadi chifukwa chonena kuti Si- m- masiku apitawa msabata zapitazi zikukambidwa mpaka lero kuti kuli ndandanda wa anthu azipani zotsutsa amene akhale akumangidwa ndiye akamangidwa anthu amenewa ndi ndandanda umenewo ndi mmene za- zatulukira nkhanizi um, nzo- nzodziwikiratu kuti anthu amene akhala akuyankhulawo ndiye kuti akhala akudziwa kuti uh, zikhala zikuchitika zimenezi so si si chachilendo tinamva kuti apatricia kaliati ali pa ndandanda wa anthu amene atamangidwe uh, nthawi ina iliyonse ndiye uh, nchifukwa chake ife tikuyankhula motero um, komanso funso limene anafunsa uh, guta kachiwiri kuti kodi uh, ngati chipani um, ife tikupanga chani kuti no tionetsetse kuti chilungamo chichitike uh, ife ngati chipani chongonena kuti tikutsatira bwino kwambiri zimene zikuchitikazi um, uh, honorable kaliati ali ndi loya amene akuwayimirira ameneyo ndi amene akuthamangathamanga malingana ndi mmene amadziwira za malamulo kuti uh, za malamulo uh, zonse zitsatidwe um, ifeyo chathu chimene tikuchita ndikupereka moral support kukhala nawo limodzi Uh, komanso masapota athu achipani akukhala nawo limodzi tikukhala limodzi kuti tiwalimbikitse adziwe kuti uh, sali sali okha komanso ife ngati chipani tili nawo limodzi uh, panabweranso funso kuti uh, muli kugawanikana mchipani um, cha utm ndimafuna ndinene pano uh, mobwerezabwereza kuti timanena kuchipani kulibe kugawanikana Chipani cha utm ndi chipani chimodzi, tonse tili limodzi, sizingalephere pamene pali gulu la wanthu pena pamatha kusemphana maganizo koma sizikutanthauza kuti ndiye kuti chipanimo ah, ndi chogawanikana. Chipanichi ndi chimodzi. Ah, tonsefe tikutsogozedwa ndi president wathu ah, Dr. Michael Usi eh, ndi ah, ngati chipani nthawi zina timatha kukhala ndi maganizo ena osiyana koma sikuti ndiye kuti anthufe ndi ogawanikana. Funso lotsiriza mwanena kuti ndi ndale kodi akuchita ndalezo muganiza kuti ndi ndani um, ifeyo tinene kunena kuti tikati zimenezi tikuona kuti ndi ndale amene akuchita ndale nthawi zambiri amakhala boma limene likulamula limene limakhala ndi mphamvu zogwiritsa ntchito ma state organs kuti no adzitha ku, kupanga abuse uh, nthawi zina um, um, um, malamulo kapena kugwiritsa ntchito mphamvu molakwika zimene zitakhala tikuziona zimachitika and sichachilendo um, ti- tikudziwa kuti zimenezozo zimachitika and uh, sitingakhalenso kumafunsana mafunso kuti no kodi amene akupanga ndani tonse timadziwa kuti tikati izizi ndi za ndale timakamba kuti tonse tikukamba nkhani ya boma limene uh, likulamula ndiye its unfortunate kuti uh, zimenezizi zimachitika chotero komano ngati dziko kapena ngati amalawi uh, mwina ndi nthawi tsopano yokuti zinthu ngati zimenezi mwina tikanazisiya kuti zikhale zinthu za mbiri yakale mwina ndayankha mafunso onse Um, ndikuona kuti palibenso mkono wina mwayankha ine ndipo mwayankha poti msonkhano unachitika mkumano umene ukukambidwawu unachitika poti a president analetsa kuti msonkhano umenewu usachitikenso analipo anabwera ausi uh, ndikanadabwa kafe ake anapita usafusafusa zikaba kwambiri kafe um, msonkhano unachitika chimene chinachitika nchonena kuti dzulo um, akuluakulu a chipani usiku anali ndi meeting yokambirana chifukwa mmene anafotokoza kunena kuti um, msonkhano usachitike chifukwa cha zimene zachitikira uh, honorable kaliati tinachita consult ndi a SG kuti kodi mukuona bwanji ndipo iwo ananena kuti no um, msonkhano upitirire a deputy anga ayimirire ngati uh, mmene ndikanachitira ine so tinakambirana usiku akuluakulu nkugwirizanadi kuti ayi tiyeni zikhale choncho um, and meeting imene tinapanga tonse tinagwirizana kuti a deputy secretary general akhale ah, mkhalapampando wa meeting yo kuti no zonse zimene timafuna tikambirane chifukwa zinali mfundo zofunikira kwambiri kuti um, tigwi- tikambirane timange mfundo tigwirizane so zachitika ndithu um, mm, communication kwina kulikonse kofunikira ikhale kupita komano sinditha kupita m- kulongosola kuti takambirana chani chifukwa chonena kuti zambiri zimene takambirana ndi zathu ah, za mkati ndiye kuti uh, mwina sitingathe kuzitulutsa chifukwa chokuti nzamkati zoti zigwire ntchito mkatimo mchipani mmene tikukonzekera nkhani za convention zikomo kwambiri titenge mafunso awiri omaliza uh, ndi kuti a president ali mbawo mbali ya msonkhano umene unanena wachitika lero ngati ali mbali ya msonkhano umenewu analiko anabwera ngati sanabwere sitimvaso nkhani zina zotsutsana ndi eh, msonkhano umene unachitikawu mphekesera za milandu imene tikumva kapena kuti um, milandu imene akufuna kuwayimba a secretary general a chipani chanu mayi kaliati uh, ndi milandu ikuti iyo imene pa chingerezi amati felony imene imatengedwa kuti ndi milandu yayikulu ndipo munthu akakhala kuti ampeza kuti milandu imeneyo ndiolakwa choncho chilango chake chimatha kukhala cha kuseva jele uh, posachepera chaka kapena malamulo athu mafika kuti mwina mpaka munthu ukaphedwa poti koma ku Malawi poti sizimatero mwinanso ndikuti kukhala ndithu ku, ku zaka, zaka zambiri uh, inu chipani chanu chili ndi masankho chaka chamawa komanso awa ndi a secretary general ndinganena kuti mwini wake wa chipani atakhala kuti apezeka kuti ndi olakwa Akaliati ndi mwina mwake asungidwa ku ndende zikutanthauza kuti mwina mwake sakutenga nawo gawo ku chipani inu muku- m- mwafika pa level yokuti muzitha kuziganizira zimenezo kuti zitha kutheka kuti akaliati mwina mwake satenga nawo gawo potengera zinthu zimene zikuchitikazi I hope ndikumaliza zikomo Eh, ma mmene ndanenera kuti msonkhano wathu wachitika and the secretary, deputy secretary general ndiye kuti akuyenera kukapanga brief uh, a president malingana ndi mmene uh, malamulo athu amakhalira zonse zimene takambirana kuti takambirana nkhani izi ndi izi ndi izi um, mmene ndanenera kuti ndi zamkati mwina sindingathe ku- kuzikamba komano um, um, malingana ndi um, malamulo athu achipani tikapanga mkumano otero choncho kuti uh, a president panalibepo ndiye kuti secretary general kapena amene anali chairperson pa, pa mkumano umenewo amakapanga update uh, a president so zimenezo um, ndi zimene zitachitike mwakamba nkhani yokuti milandu imeneyi uh, imene akuti akhudzidwa nayo ndi ya felony uh, i think it's chapter section 44 kaya some, something like that 404 komano chifukwa choti ifeyo ndi chipani and panopo mmene mukuonera palibepo uh, uh, lawyer pano so sitingayankhire nkhani za, za malamulo tikanakhala kuti pali lawyer mwina akanatha kulongosola koma element imodzi yokha imene tikhoza kukamba ndiyo ngonena kuti uh, mwanena kuti zitakhala kuti zachitika um, nthawi zambiri mwina chinthu choti sichinachitike zimakhala bwino osachiganizira kwambiri kuti olo osaneneratu kuti chitachitika ichi tipanga zakuti zimafunika kuti muwoloke kaye mtsinjewo mufike kumeneko then mumatha kukhala pansi ndikukambirana ndikuona kunena kuti kodi um, apapa tipanga tipanga bwanji uh, ndiye uh, imeneyoyo tiyeni tisiyeni choncho mmene tanenera ife tingoyang'ana mmene zinthu zikuyenderamu kuti pena pake zikutipatsa mafunso ngati kuti zinthuzi uh, pakuchitika pakuchitika ndale zina zimene uh, zili zosakhala bwino so um, ndithokoze kwambiri kuti munabwera atolankhani no